zikomo Uh, dzina langa ndi james kachepa ndili ndi mafunso awiri makamaka kwa president uh, ndimafuna ndimve kuti uh, padandaulidwa kuti Ma monitors achipani samatha ndithu kupasidwa mwayi okhala ndi chipepala chimenechi, carbon copy ya fomu ya 66. Tatifotokozereni kuti ngati chipani mwachita zotani kuti mwina mwake madandaulo ngati amenewa bungwe la mec lidziwenso chifukwa choti bungweli lidapereka ndithu mwayi kuti pamene sipamayenda bwino atsogoleri amene akupikisana maudindo osiyanasiyana azipani zimenezi zizitha kupereka madandaulo ku mec ndipo bungwelo lizikonza. Ndiye tatifunsa kuti. Zikomo kwambiri. zikomo kwambiri a president athu chifukwa cha uthenga umene mwapereka ku mtundu wa amalawi ndikudziwa kuti anzathu kunjaku akhoza kukhala ndi mafunso awiri atatu ndipereke mwayi kwa atolankhani kuti mwina mafunso amene angapereke akhozanso kuyimirira mtundu wa amalawi zikomo Uh, dzina langa ndi james kachepa ndili ndi mafunso awiri makamaka kwa president uh, ndimafuna ndimve kuti uh, padandaulidwa kuti Aaa ma monitors achipani samatha ndithu kupasidwa mwayi okhala ndi chipepala chimenechi carbon copy ya form ya 66. Tatifotokozeleni kuti ngati chipani mwachita zotani kuti mwina mwake madandaulo ngati amenewa bungwe la mec lidziwenso chifukwa choti bungweli lidapeleka ndithu mwayi kuti pamene sipakuenda bwino atsogoleri amene akupikisana maudindo osiyanasiyana azipani zimenezi zizitha kupeleka madandaulo ku mec ndipo bungwelo lizikonza. Nde tatifotokozeleni kuti mwachita zotani mutaona mavuto ngati amenewa kachiwiri. Uh, mwadandaulapo kuti bungwe la mec uh, pena ndi pena silinayendese bwino chisankho chimenechi tatifotokozeni kuti chipani chanu chili chokonzeka motani kulandira zosatira zimene uh, bungwe limeneli lingauluse potengera m- mawu amene mwakamba kuti pena ndi pena bungwe limeneli silinayendese bwino chisankho chimenechi zikomo kwambiri Uh, my name is Draxon Maloya. I work for Angaliba Television.

oyamba i think i answered it how are you going to deal with your issues of 66 isn't it form 66 sichonchi yeah ndayankhatu vuto lake ndi lakuti ndanena kuti form 66 anthu ambiri sanapite ku sukulu ndipo ngati asapite ku sukulu sakuziwa chimene akupanga anapita ku mamonitors kuja kuti akalande ma allowance koma sanaziwe ntchito yawo imene akufuna kupanga akanakhala kuti akuziwa ntchito imene akufuna kupanga akanatenga mafomu aja ndikusonyeza ku zipani zonsezo ndiponso a Ma tippex aja akanakhala ochepa komaso anthu amene akanakhala akuyang'anira zikanakhala zovuta. Ifeyo tikufuna democracy koma anthu anthu siokonzeka kuzindikira chimene chili ndiye tikupanga zinthu za za sophisticated kwambiri kotero kuti zitivuta ndiye poti topanga zinthu za sophisticated tisakhale anthu amkwiyo tisakhale anthu onena kuti wina wabera chifukwa tonsefe amalawi ndi zisankho ndi zathu amene amawina ndi amalawi osati chipani ayi chifukwa chipani chimene chiwina chizasogolera ziko lino so malawians are the winners not chipani ndiye panopo tiyenera kuziwa Chifukwa ngati inuyo ndi ineyo sitivomereza zimene zikuchitika panozi, kapena a mec azikhala ndi mantha kuulutsa zisankho kuti anthu ena atenga ku khoti apanga injunction, kusonyeza kuti ifeyo Amalawi sitinakhwime. Chifukwa tizidziwa kumene tikuchokera ndi kumene tili ndi kumene tikupita. Tanena kuti 99 percent ya marizati, 75 percent anatiuza, 99 percent is not 100 percent. Koma tipeze 100 percent mziko mmene anthu sakuzindikira chimene akupanga kapena anthu ambiri. ali ndi ma- ndi nkhawa muzosiyanasiyana ena sakuziwa zakupanga sakuzindikira ena ali ndi nkhawa ali ndi mantha ndiponso ena sakugwira ntchito ndiye ziko linga- lingayende chonchi tiye tiyendese ziko tiye tonsefe tikhale anthu ogwirizana napita kusogolo ineyo ndikunena kuti a mec marizati amene muli nawo panopo marizati amenewo mukawunikira bwinobwino tangoulusani chifukwa nchakuti kudikirabe apapa mapropaganda zizilankhulidwa mamidia zipangisa anthu kuti akhale ndi mantha ndiponso dziko silingakhale bwino komanso marizati adakatuluka Tonsefe tipite kumbuyo kwa amene wawina. Kaya wawina ndi a Chakwera, kaya wawina ndi a Peter, si nkhani. Koma nkhani ndi yakuti ziko lino lipite pasogolo. Zikomo. A President, ndili ndi funso lowonjezera. Ndipereka chitsanzo cha masewera a mpira. Yonena kuti mwina pena zinthu zikavuta, Oyimbira masewera a mpira amatha kukhala ndi ufulu wonena kuti masewera athere pamenepa, mwina tidzaseweranso tsiku lina. Kodi tiyerekeze mu situation ngati imene tili yokuti a mec akunena kuti pali mavuto ambiri amene akupanga affect the electoral process. Nde a mec atanena kuti zikuoneka ngati sizinalongosoke tiyeni tibwerezenso chisankhochi, ndinu okonzeka ngati chipani kuiona process imeneyi ikubwerezedwa kuti mwina ma result akhale credible? vuto ndi lakuti anthu amene akapanga mso- mpirawo ndi omwewo ngati alephera kukonza zisankho 5 years ndiye muwapase 2 months kuti mupangeso kawiri anthu omwewo asinthika bwanji nkhani yagona pano ife tinapanga kampeni timauza amalawi zinthu zambirimbiri amalawi omwewo apanga chisankho ngakhale mtatenga 2 months 3 months zochitika zomwezo anthu owerenga aja kukanika masamu panopo mafomu 66 a anthu amene mukapeza kuti amene akanazindikira zimenezo Ndiye nkhani yagona pano chifukwa nkhani siyakuti tipangenso kawiri ine ndimaganiza kuti mwina zikhoza kuthekera koma kuonanso ngati mukumbukira kwambiri inenso ndinakana kuti tipange eh, 50 plus 1 nkhani yake inali imeneyi chifukwa ngati anthu amene tili nawo level yawo ya kaganizidwe ndi zochitika ndi imeneyo ndiponso anthu ena akumangidwa ena amakhala anthu amene inuyo ndine tikhoza kukhulupirira kuti akhoza kukhala anthu okhulupirika koma ndi amene akumangidwa kusonyeza kuti tili ndi vuto ngati dziko. Ndiye ngati tili ndi vuto ngati dziko, nkhani yagona pa anthu yoti inuyo ndi ine tonse tivomereze mavuto athu, tikonze mavuto athu a mtsogolo koma panopo tisakangane za zisankhozi. Amene awina awina, tonsefe tinakavota koma zikutivuta kuti tipeze wowina chifukwa enafe tazipangitsa zinthu zifike pa level ino nakuti panopo zotsatira zimene zili ku America uko ziyenera kutuluka kuti Amalawi asangalale komanso sitikufuna kuti zikamatuluka anthu ena apange chiwawa chifukwa tikudziwa kuti anthu ena adzatengerapo mwayi. woti apange chofuna kwawo osati kufuna kwa anthu chifukwa ngati pa level yakuti zinthu zaonongeka that means amalawi omwewo amene anali popanga zimene awononga ndiwowo that means iwo anafunisisa kuti zimene zichitikezo ndiye nkhani yakuti kusogolo uku ndi democracy yathuyi tipanga bwanji ndiye zikhala nkhani chifukwa nkhani ya Jane Ansah ndanena paja kuti we should learn a lesson from every experience experience yose tiziphunzirapo panopo taphunzirapo form 66 taika koma sikuthandiza chifukwa anthu sakuiziwa tipanga bwanji poyamba kunalibe form imeneyi koma tisi panopo yatisonyeza zinthu zambiri kusogoloko maphunzitsidwe anthuwa tipanga bwanji tizipanga mayeso mamonitors azikhala anthu oti tawayesa ndipo sakhoza mayeso pa level ina kapena amene akula- akulankhulawo Tiwapa- ndiye tiziphunzira koma panopo tiyeni tipite chisogolo chifukwa nthawi yati- ikutithera koma tikamapanga zimenezi zizapangisa kuti anthu ena Amene ndale zawo ndi za mkwiyo kapena zosakhulupilika azipangile kut zinthu zipite kusogolo ifeyo a Umodzi Party ndife anthu abata ndi mtendere that's why chipani chathu cha Umodzi tifuna ziko likhale limoz ndiye ngat anthu ena akuona zimene tikupanga panopo kwa iwo sizikuwasangalasa aziwe kut ifeyo sitifuna kulora kut amalawi azithamanga kapena amalawi akhale pamavuto tichedwe kutukula ziko lathu lino chifukwa cha zisankho zimene tonsefe tinavota komaso electoral commission yathu ikuyesesa koma electoral commission yomeneyo tiyipase mwayi kut iwuluse zisankho posachedwapa osadikira chifukwa 99% ndi anthu ambiri amene alankhula democracy ndi imeneyo Okay, uh, gift Kaimira Channel for All Nations Radio. Uh, ndimafuna kuti ndifotokoze kuti mwina a MEC anakamba kuti ali ndi masiku 8 kuti aulutse zotsatira za chisankho. Mwina nkutheka tingoyekeza kuti akhoza mwina kuzaulutsa tsiku la, la, la 8 kaya namba 7 inu simuona kuti mwina kwakakamiza akhoza kwauza amalawi zinthu zoti zili ndi madandaulo ochuluka 147 zimatsalira mwina panopa kuti apange resolve ma zonsezo nkutani kovuta Mu- inu simuona kuti kwakakamiza kuti atulutse mazimenezi akhoza kulengeza zinthu zoti zikhoza kubweretsanso mpungwepungwe ifeyo tikuziwa kuti a MEC anatiuza kuti azitulusa ma result pa ma phases anaulusa phase yoyamba anaulusa phase yachiwiri 75 panopa akutiuza kuti zi- zinthuzo zasala pa 99 komanso akuti pa mavuto mavuto akhe ndi wokuya kwambiri woti ngakhale atapita ku, ku khoti kapena atapanga fo zitenga nthawi kuposa ma- masiku 8 Ndiye nnena kuti, Ngati iwo masiku 8 akwana sanafufuze azawulutsabe zisankhozo. Chifukwa ineyo mene ndikuonera mene makhoti amakhalira ndi kufufuza mene kumakhalira zimene zachitika apa ndi ma criminality ndiye mulandu wapa criminal umafuna kuti anthu akapange kufufuza otherwise justice kwa anthu amene zikuwakhuzawo siwonekanso ndiye mufuna kuti a MEC adikire 8 days ndiye asapange justice kwa anthu amene amangidwawo amene avutika or a MEC awuluse zisankho justice iwoneke ndiye justice ikaoneka tonsefe tiziwe kuti panavutika ndi pati Chifukwa nkhani yagona pano ndithu wez anthu amene zikuwakhuzawo ndi ziko lathu la malawi anthu amene zikuwakhuzawo ndi ochepa ziko lathu ndi lalikulu ndiye tiyeni tione kuti tipita kuti chifukwa chimene chikhoza kuononga ziko chakula kuposa chimene chaonongeka chifukwa 99% yatuluka akufuna voti yonse ikaundidwe but in democracy munthu ukamakhoza sumakhoza 100% ngakhale utakhoza 60 70 80 umati wakhoza ndiye kuti afika pa level yoti ndikanakhala mklasi kuti mwana tikupanga tick afika pa level yokhoza Ndiye nga 75 ijayo inali valid, tikhoza kusiya pompaja kuti asiya pa 75 yomweyo, tisapite kusogolo kuti tapeza mavuto, chifukwa pa 75 amatiuza sanati kuli mavuto. That means ife tikuziwa kuti 75 inalibe mavuto, kuchoka popita kuli mavuto. Ndiye nkhani yagona pano ndiyakuti nga 75 ija inatiuza inalibe mavuto, ndiye zimene tikudikira kuze kuli chani? Tingonena kuti konse kuli mavuto tingosiya zimenezozo, chifukwa we are talking of democracy, we are talking of majority here, we are not talking of individuals, we are not talking of minorities. Nkhani yagona pano ndi imeneyitu. Chifukwa ine sindikufuna kuti amalawi akachoka pano kapena tikamalankhula panopo azinena kuti chisiyo akunena chani. Koma ndifuna timvetsetsane. Chifukwa ngati democracy sitikuifuna, sitikuiziwa tingonena. Kuti ife sitifuna democracy ma chipani chimodzi kapena zipitira zimene zikuzakalezo. Koma tifuna democracy. Tiyambe kuphunzira kuleza mtima ndi kumvetsetsana. zimene ndikunena panozi ndi a MEC-nso nanuso muyena kuziwa kuti simungakwanirise kukhutisa malawi wina aliyense sizingatheke chifukwa ngakhale siku lotsiriza muzapeza kuti akunakulakula zinthu zina tiyeni tikhale anthu woleza mtima wozindikira kuti ziko lathu lipite pasogolo zimene ndikunena pano twini Ellen Kabisa ku Fuko radio uh, nthawi ya kampeni chipani chanu mwakhala ndithu mukufotokoza unena kuti muli ndi anthu ambiri amene akufuna kuyimira pa mpando wa uphungu komanso uh, anthu ena akuyimira ngati oyima paokha komano akuyimira ngati aumodzi. Timafuna tidziwe kuti mwina zotsatira zosatsimikizika zimene zikutuluka pakadali pano kuti mwina ndi aphungu angati achipani chanu amene akuwonetsa kuti achita bwino. Mmodzi mwa aphungu amenewo ndi amene mukuwawona apawa. Ndi mmodzi wa iwo. Okay, koma nkhani yagona pano kuti ineyo sindinganene china chilichonse chifukwa nkhani imeneyi ikukhuza MEC a MEC ndi amene auluse zinthuzo sindinganene panopo kuti aphungu athu apanga zakuti chifukwa official results natu that's what ndakuti zinthuzo zituluke chifukwa awali apawa ali ndi nkhawa chimodzimodzi ndi ena aliyense amene ali ndi nkhawa muziko muno amalawi anzanga nthawi yakwana yakuti inuyo ndi ineyo tiyambe kukonda ziko lino ndikupanga zinthu zoyenera kuti ziko lipite patsogolo nkhani yake yagona pano mukamachoka pano atola nkhani muwauze amalawi onse kumene muli kuti nkhani si mkwiyo nkhani ndikuvesesa awina ndi amalawi azasogolera ziko la malawi tonsefe ndife amalawi palibe zodanapo apa koma tiyeni tipite pasogolo ndi ziko lathu koma masankhozo auluse paliponso ena Zikomo kwambiri Mr President chifukwa choyankha mafunso oterewo. Tisanatseke msonkhano wathu, mwina tingopempha amodzi kuti atipempherereko.

inde umo nsotu ndi mmene tasirizira makamaka mkumano wa atolankhani umene umachitika kuno ndithu ku headquarters kwa umodzi party komwe ndithu atsogoleri a chipani chimenechi cha umodzi party anayitana ndithu atolankhani kuti awaziwitse makamaka ziwiri zitatu zimene iwo akuona pomwe- pamomwe ndithu ndondomeko ya chisankho ikuyendera nde mwachidule chabe ah, Chipani chimenechi chaona kuti ndithu bungwe la mec likuchita bwino kapena kuti lachitako bwino makamaka pa nkhani yokhuza uh, mafomu 60 komanso 66 kubwera kwa mafomu amenewa iwo ayamikira kwambiri komako adandaula pang'ono ndithu makamaka pa momwe ntchito yoyendetsa mafomu imeneyi uh, yakhalira ndithu mmene yachitikira m'madera osiyanasiyana pomwe iwo ndithu afotokoza kuti ena mwa nthumwi zawo zoyang'anira chisankho mamonitors mchingerezi sizinathe ndithu kupatsidwa mafomu amenewa kuti nawonso zikhale ndi umboni wa zosatira za chisankho zimene ndithu zikhala zikuchitika m'madera awo. Komanso iwowa ndithu apempha bungwe la mec kuti ndithu liulutse zosatira pomwe tilili pakadali pano kuti mwina mwake pamene pafupifupi ah, zosatira kuchokera m'ma center pafupi 99 zafika bungwe limeneli likuyeneka ndithu kuziwisa mtundu wa Malawi kuti ndi ndani kapena kuti ndi uti amene akusogola makamaka pa udindo umenewu wa president ndipo ah, chipani chimenechi chili chovomereza malinga ndi mmene afotokozera President a chipani chimenechi Prof John Chisi kuti ali ovomereza ndithu zo kwa kulandira zosatira zimene ndithu zibwere potengera kuti amene awine ndi munthu oti ndi Mmalawi komanso ndithu wa konkuno sipakhala povuta kutero choncho tikuwuzeninso kuti makamaka kuno ku Blantyre